Тхыдэр дамэ щыхъур нобэмрэ пщэдеймрэ щелъытам дежщ, жиӏэгъащ Нало Заур. Ди щэнхабзэм и тхыдэм уриплъэжмэ, долъагъу ди джэгуэкӏуэжьхэр, узэщӏакӏуэхэр, щӏэныгъэлӏ щэджащэхэр. Абыхэм я зыкъуэпс цӏыкӏуу къыхэжа щӏэблэщӏэ цӏыкӏухэр диӏэщ. Апхуэдэщ ди нэтыным къедгъэблэгъа Къулъкъужын Ищхъэрэ щыщ, пшыналъэр зи ӏэпэгъу щӏалэщӏэ, Къуэдз Нурмухьэмэд. Сыхуейщ ар нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцӏыхуну, къеблагъэ Нурмухьэмэд. Фӏым дыхуиблагъэ. Упсэу, Нурмухьэмэд, пшынэр уи ӏэпэгъущ, уэрэди жыбоӏэ. Иджы дэнэ а гукъыдэжыр къыздипхар? Илъэс дапщэ ухъурэт пшынэм гу щыхуэпщӏам, макъамэм? Сэ япэ дыдэу Къуэдз Михаил пшынэ еуэу щыслъэгъуам сигу ирихьат, икӏи сигу ислъхьат абы хуэдэу пшынауэ ӏэзэ сыхъуну. Сэ ещанэ классым сыщӏэсу си анэм сишащ Бахъсэн куейм дэт ансамбль Амрэ Къэшэр Артур егъэджакӏуэм деж, абы лъандэрэ пшынэ сфӏэфӏщ сеуэну. Абы лъандэрэ уоуэ. Сыт хуэдэ къафэ узэуэхэр? Къафэжьхэм уеуэрэ? Къафэжьхэм соуэ. Мыдрей классикэ макъамэхэм уэрэдхэми уеуэ си гугъэщ, ара? Нтӏэ. Уэрэди жыбоӏэ. Нтӏэ. Уэрэд жыӏэныр сыт-тӏэ къызыхэпхар? Уэрэд жыӏэныр Иуан Бетӏал жиӏэу зэхэсхати, сэри зезгъэсэну сыхуеят абы хуэдэу дахэу жысӏэну. Уехъуапсэт, ара? Уехъуэпсащ, утыку уиту уэрэд жыпӏэу. Хэт уи егъэджакӏуэр уэрэд жыӏэнымкӏэ? Сэ иджыпсту си егъэджакӏуэщ Аслъэнхьэ Каринэ. Аслъэнхьэ Каринэ. Куэд щӏауэ уэрэд жыӏэным удихьэхрэ? Илъэситху хъуауэ уже сыдехьэх. Илъэситху мэхъу. Нтӏэ, уэрэд ӏэджэ зэбгъэщӏауэ уиӏэ къыщӏэкӏынущ. Нтӏэ.

Ин сыхъумэ, мис мыпхуэдэу сыхъуну сыхуейщ, жыпӏэу, дауикӏ, мурад гуэрхэр уиӏэщ. Иныкъуэхэм, иныкъуэ цӏыхухэм, езым я ӏэщӏагъэр цӏыкӏуу къыхахыж щыцӏыкӏум деж, уэ къыхэпхыжа е нэгъуэщӏ зы гугъэ гуэрхэр уиӏэ, мис мы пшыналъэм къыщынэмыщӏа? Ин ухъумэ, сыту пӏэрэ сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ къыхэпхыныр? Ин сыхъумэ, сыхуейщ уэрэджыӏакӏуэ пшынауэ сыхъуну. Пшынауэ ӏэзэ уэрэди жыпӏэу. Пшынэри, пшынэми уеуэу. Нтӏэ. Апхуэдэу зыболъагъуж. Иджы дэнэт зыкъыщыбгъэлъэгъуэну уздыхуейхэр? Сэ телевидением зыкъэзгъэлъэгъуэну сыхуейт пшынэ сеуэу уэрэд жысӏэу. Ыхьы, ахэр уи мураду нобэ укъытхуэкӏуащ. Уэ. Ущыӏащ зэхьэзэхуэ куэдым. Сыт хуэдэ къалэ уздэщыӏахэр? Сэ щыӏащ Краснодар. Краснодару щыӏащ. Итӏанэ? Пятигорск. Пятигорск. Ыхьы. Кисловодск. Абыхэм ущыӏащ. Иджы саугъэтыфӏхэри уиӏэщ. Уригушхуэрэ абыхэм? Мвэ. Ыхьы. Уи нэхъыжьхэр къыпщогуфӏыкӏ иджы. Сыт жаӏэр ехъулӏэныгъэ уиӏэу къыщыкӏуэжам деж? Ехъулӏэныгъэ сиӏэу сыкъыщыкӏуэжам дей, си адэм и гъусэу пшынэ соуэ, пхъэцӏыч къыстеуэу. Иӏэт къытхуеуэт, Нурмухьэмэд, зы къафэ жаӏэри, унагъуэм уи нэхъыжьхэр къодаӏуэу. Уахоуэ ара пшынэ? Бгъуэбзэрабзэ.

Нурмухьэмэд, уэ етхуэнэ классым ущӏэсуращ, мис мы гъуазджэм къыщынэмыщӏа? Дауэ школым уокӏуэр? Абыхэми къуат лэжьыгъэхэри бгъэзэщӏэн хуейщ, дауэ пхузэхуэгъэхъурэ ахэр? Сэ пшынэ сеуа нэужь унэ лэжьыгъэхэр сощӏыж. Къомыхьэлъэкӏыу. Сыт хуэдэ школым узыщрагъаджэхэм нэхъыфӏ дыдэу плъагъур? Урысыбзэ, адыгэбзэ, Математикэ, есэпхэр пщӏыжу дэра нэхъ нэхъ къыхэпхыр абыхэм? Сэ нэхъ сфӏэфӏщ математикэр. Математикэр, зыхэлъхьэн, зыхэхынхэр. Гугъу удемыхьу бощӏыж къуат лэжьыгъэхэр. Абы узыхахынущ псоми. Сэ егъэджакӏуэхэм нэхъыфӏ дыдэу солъагъу Хьэупщы Иннэ. Ыхьы. Сытымкӏэт узэригъаджэр? Урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ. Ыхьы. А егъэджакӏуэр нэхъыфӏ дыдэу болъагъу, ауэ математикэращ къыхэпхыр. Гъэщӏэгъуэнщ, Нурмухьэмэд? Мыдэкӏэ къыдалъхуа бзэмкӏэ къэдгъэзэнщи, Нурмухьэмэд, адыгэбзэмкӏэ. Сыт хуэдэ тхыгъэ нэхъ пфӏэфӏу, нэхъ уигу ирихьу пщӏэхэр? Сыт узэджэр? Сыт нэхъ удэзыхьэхыр? Сэ нэхъ сыдехьэх Сосрыкъуэ и хъыбар. Сосрыкъуэ и хъыбархэм уоджэ. Иджы хэт абы къыпхуеджэр, хьэмэрэ уэ езыр утӏысурэ уеджэжрэ, хэт удезыгъэхьэхар? Сэ сытӏысурэ соджэж. Сосрыкъуэ зэрихьа лӏыгъэм уэри зыбогъэщхь абы, моу, мащӏэрэ? Сэри сыхуейщ апхуэдэу лӏыгъэ схэлъу, лӏыгъэм къыщынэмыщӏа цӏыхугъэри пхэлъу. Пэж. Пэжщ. Унагъуэм дэ сыт хуэдэ щэн димыӏэми, сыт хуэдэ хьэл димыӏэми, унагъуэм къытхалъхьэ дызэрыщытын хуейр, тщӏэ хъуныр, тщӏэ мыхъуныр. Сыт уэ къыбжаӏэр? Дауэ узэрыщытын хуейр? Губзыгъэу. Итӏанэ. Хабзэ пхэлъу, угубзыгъэу. Иджыри мисыр адыгэм къыдекӏуэкӏ лъапӏэныгъэхэр, хъугъуэфӏыгъуэхэр тхъумэн хуейщ. Иджы абыхэм щыщу пшыналъэр уэ къыхэпхауэ, мис а пшыналъэр зы лъагъуэ цӏыкӏу а пшыналъэм хэпшыну ухуейщ, ар нэхъ ебгъэфӏэкӏуэну. Араӏэ? Мис ари адыгэм и щэн нэхъыфӏ дыдэхэм щыщщ, езым иӏэ фӏыгъуэр ихъумэныр, ихъумэм къыщнэмыщӏа игъэбэгъуэныр. Ара? Уэ езым зэрыжыпӏащи, пшыни уеуэу, уэрэди жыпӏэу утыкушхуэхэм уитыну ухуейщ. Мис иджы ар зэрыжысӏэу моуэ уи бгхэр захуэ пщӏащ, Нурмухьэмэд. Нарт хъыбархэм сыдехьэх, жыпӏащ. Мыдэкӏэ сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, усэбзэри бощӏэ. Сыт хуэдэ усэ нобэ дебгъэдэӏуэнт, мис нобэ къыдэплъ телевизор еплъхэр щӏэбгъэдэӏуну? Хьэӏупэ Джэбрэил къеусэ Темыркъан Юри деж. Темыркъан Юрэ хуэгъэзауэ Хьэӏупэ Джэбрэил итхам къытхуеджэнущ. Дынодаӏуэ. Зэхигъэщкъыщкъэу лӏэщӏыгъуэжьхэр, мо бгыжьхэм щоӏур ежьу гуэр, Гурымрэ гызу, мэзыщхъуэжьу. Къуантӏалэужьу хъуэпскӏыу псэр. Зыгуэр ежьум бжьамий макъамэр. Къэмэхукӏэ пыджэу къизэуар. Щыгузэвэгъуэм, хъужт и къамэр. Макъамэу гызт, езыр сэуар. Утыку ихьамэ зэӏэпахыу. Дыжьын бгырыпхыр щылыдыкӏт. Дэнлъэч и дахэ къэзыуахэм я уагъэм гъыбзи къыхадыкӏт. Дыдж пэтми гъыбзэм и ӏэшхабзэр бзэщхъуауэ зэи къэмыхъуа хъуащ, бжьамий ӏупэ зэхурабзэ, ежьум сыт бзыпхъэт къилъыхъуа! Йожьэж ежьур, и ныбжьыр гызу. Мэзыщхьэ бгыжьхэр ныщӏащыкӏ, Къыщыпкӏ я нэпсым къехыхъуазым Мазэм пшэкӏухь къыхухащӏыкӏ. Бжьамий макъамэр къару дамэу, Дауи, мо къурщхьэр щхьэпрахт, Ежьум щаха бжьамий макъамэр, щаха и фащэр зэӏэпахт. Сыту дахащэу укъеджа, Нурмухьэмэд. Дэ ди ӏуэрыӏуатэм къыхощыж джэгуэкӏуэжьхэр. Абыхэм щыщу хэт уэ нэхъ щапхъэ зытепхыну узыхуейр? Сижажэ Къылъшыкъуэ.

Зыщыбгъэпсэхухэм дей сыт пщӏэр? Пшынэ соуэ. Пшынэ уеуэурэ зыбогъэпсэху. Уджэгуӏэ? Топ уджэгу. Пэж. Пэж. Топ уоджэгу зэзэмызэ. Иджы сэ узгъэунэхунущ. Джэгукӏэ бощӏэ, пшынэ гъэбзэрэбзэкӏэ бощӏэ, уэрэд жыбоӏыф. Нтӏэ, ди ӏуэрыӏуатэм щыщу нарт хъыбархэр бощӏэ. Псалъэжьхэр пщӏэуэ пӏэрэ? Сыт хуэдэ псалъэжь къызжепӏэнт. ӏэужь зиӏэм жьыми щӏэми пщӏэ къыхуащӏ. Иджы дауэ а къызэрыбгурыӏуэр? Цӏыху къэс дэ ди ӏэужь, дэ ди ӏэдакъэ къыщӏэкӏауэ е ди гупсысэ къыхэкӏауэ ӏэужь гуэр диӏэн хуейщ. Урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, наследие пэжыӏэ. Дэ зыгуэр къэдгъэнэфмэ, ди ӏэдакъэ къыщӏэкӏыфмэ, лъэпкъым щхьэпэ хуэхъуну диӏэмэ, пщӏэ щхьэ ди езы цӏыхуми иӏэнущ, лъэпкъми иӏэнущ. Араӏэ

Анэми мис а дахагъэ псори бгъэдэлъщ, аращ мы гъащӏэм лъагъуэ дахэ дытезыгъэувэри. Нобэ сыт тхузэфӏэкӏми, мис нобэ пшынауэ ӏэзэ ухъунущ, мис абы ухущӏокъури, ар зи фӏыгъэр? Си анэращ. Уи анэращ, итӏанэ уэ езы цӏыкӏум уи гукъыдэжыр, уи гуащӏэ зэрыхэплъхьэращ. Иджыри сыт хуэдэ псалъэжь? Зи ӏуэху егугъур дыгъэм япэ къотэдж. Сыт абы къикӏ, жьыуэ къэтэдж жиӏэу нанэ къыбжиӏэрэ? Къыбжиӏэ, сэ къызжаӏэт. Жьыуэ къэтэджа зэи хущӏегъуэжакъым жаӏэурэ къызжаӏэт. Мис уэ уцӏыкӏуу ебгъэжьауэ мис а уи ӏэщӏагъэм уогугъури, аращ жыхуиӏэр. Мис ауэдэу уэ уцӏыкӏу щӏыкӏэ щӏыбодзэри щӏыбодзэри илъэсипщӏ, илъэситхукӏэ нэхъ ӏэзэж ухъунущ.

Е и гум уеуэнкӏэри хъунущ. Уегупсысу, мис мыр иджыпсту жысӏэмэ, е емыкӏу къэсхьынщ, е цӏыхум и жагъуэ сщӏынщ жыпӏэнкӏэри хъуну. Мис абыхэм дыхуегъасэ адыгэ псалъэжьхэм. Нтӏэ, мис а хъугъуэфӏыгъуэ псори тхъумэн хуейщ, мис а псалъэжьхэри тщӏэн хуейщ.

Уэ сыт хуэдэ гуп узыхэтыр? Сэ сыхэтщ ансамбль Амрэ. Ыхьы, Амрэщ и фӏэщыгъэцӏэр. Абы дапщэ фыхэтыр? Тӏощӏым нэс дохъу. Иджы абы псори хэтхэр фызэныбжьэгъущ. Ара? Нтӏэ. Ыхьы. Джы ныбжьэгъур дапхуэдэу зэрыщытын хуейр? Пцӏы иупсын хуейкъым, дыздэӏэпыкъун хуейщ, дызэгурыӏуэн хуейщ. Гурыӏуэгъуэщ. Апхуэдэ ныбжьэгъу уиӏэ? нтӏэ. Апхуэдэ ныбжьэгъу сиӏэщ, Токъмакъхэ Эмран. Ыхьы, фызэныбжьэгъущ, иджы щыгуфӏыкӏынущ ар къоплъмэ. Си ныбжьэгъущ, си цӏэр къриӏуащ, жиӏэнущ. Ыхьы, ар къыпхуэпэжщ, фызбгъэдэтщ пэжуэрэ зэныбжьэгъуу.

Утыкум ущитым деж уэ псори къоплъыр, къыбдоплъей. Уи зыӏыгъыкӏэ, уи гупсысэкӏэ Уи зыщӏыкӏэ, уи пшынэ ӏыгъыкӏэ къудейм псори къоплъри, узэкӏужу ущытын хуейщ, араӏэ? Итӏанэ, пцӏы умыупсу, цӏыхугъэ пхэлъу, ахэр псори ялъагъу утыкум ущитым деж. Цӏыхугъэ тхэлъу, утыку дахэ дихьу дыкъикӏыжыну ди гупсысэ къытхуэӏуату. Уэ хуэдэ цӏыкӏухэр нобэ къоплъащ. Сыткӏэ захуэбгъэзэнт абыхэм сыт хуэдэ псалъэкӏэ? Лъэпкъыр дыузыншэну, ди мурадхэм дыхуэкӏуэну. Тхьэм жиӏэ. Ди гуапэщ нобэ укъызэрытхуеблэгъар уэ пхуэдэ щӏалэщӏэ цӏыкӏу лъэпкъым къытхэхъуэну, уэ пхуэдэу губзыгъэу, ди пшыналъэр утыку екӏурэ ещхьу ирихьэфу. Упсэу.